ndị be anyị ndewonu ana m ekele unu nke onye chiri ya zere biko nụ na mgbe abalị a ana m ahụ vidio gagha na obodo naijiria kemgbe ụtụtụ mana aghọtaghị m ihe na-esenụ na ihe na-aganụ so ihe m mara wụ na ofu onye na-akọwa akpọ aha onye ndị amị gbagburu na Naịjirịa na Ladipo mana aghọtaghị m ihe wụ ihe okwu gaghanụ mana abịala m bịa gee BBC News Pidgin hụ ebe chairman ndị Ladipo na prezident ha nọ a na-ekwu ihe mere n'ime ahịa maka kick moto a na-ere 3,000 naira ka ndị amị Naịjirịa from Air Force Base jiri bịa gbagbuo some people n'ime ahịa 3,000 naira ihe m ji na-eme ihe a n'olu Igbo wụ ka m kwuru ọ ndị Igbo ka m chọrọ ikwuru ama m na enwere ndị ofe mmanụ na-anụ Igbo nwekwa na ndị na-achị atụrụ na-anụ Igbo mana ka o si were na-adị enweghị onye m na-ekwu na-ekwugide mana ndụmọdụ ka m chọrọ ịdụ ụmụnna m ụmụnne ndewonụ udo dịrị unu ebe ọbụla unu nọ ihe na-akụ ugbu a wụ o jiri iri nkeji atọ na asaa were gafuo awa iri na abụọ n'obodo nke m nọ wụ n'obodo Germany Mgbe a ka m weturu ume ala na-elegasị ihe ndị gagha n'obodo anyị. Unu ma na ama m na ọtụtụ ndị Igbo nọ na Legọs na-ele ozi mụ na-ezi na ebe m na-ewe mgbe m ga-etiga ozi a ma m kwuchaa ya maka ana m ahụ ebe onye na onye si na-ele n'obodo dị iche iche siti o si na-ele ana m ahụcha ha ncha ana m ekelekwanụ ụnụ ndị Igbo nke nọ na Lagos sị udo dịrị ụnụ ị na-ege ntị na okwu m na-ekwu ihe m chọrọ ikwu na mgbe abalị a wụ maka ogbugbu egburu ụmụafọ Igbo maka kick enwere ihe m chọrọ ka ndị Igbo mara ogbugbu egburu unu na Lagos ọ wụ mbido ihe m ji sị na ọ wụ mbido ọ wụ ị ma a sị e buru ozu onye ọzọ ọ dị ka e vu okpuru osisi a ga-egbukwe ndị Igbo a ga-egbu ndị kara nke egburu egbu mana enwere onye ga-ekwu okwu unu bụ egbu unu ọsịsa ya wụ mba maka egbu unu e nwere ndị nọnị ọrụ aka ha wụ ide akụkọ ihe mere ebe ahụ and ọ wụ akụkọ ahụ a ga-ede wụ ihe a ga-eji butuo mmụọ ndị mmadụ unu maara na obodo unu wụ Naịjirịa lere IPOB gwuo ha gwa ndị ọkaikpe sị tige ha n'aha ndị ogbu mmadụ sị tige aha ha ebe ahụ etige aha ndị ka a na-akpọ ndị terror na-egbu ndị aka ha dị ọcha ndị na-enwe ihe mere ama m na ọtụtụ ndị nọ n'ime ahịa a na-eche na ọ naanị IPOB na ọ wụ Nnamdị Kanụ echefuo n'olu Igbo na a sịrị ụkwa garị ha ya aha isi nwata mana ọ gara ibu ya bụ isi dimkpa ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị isi ahịa a na na ndị Igbo nọ nga ahụ ndị a gbagburu na Ladipọ ndị akụkọ na-akọ maka ihe mere ebe ahụ akwụkwọ ederede ele ihe ederede ya Akwa gwara ọha ndị mmadụ na ọ wụ ndị IPOB na Biafra lụsịrị ndị army ọgụ na Ladipọ. Onye ọbụla nọ na Legọs ma Awụsa ma Yoruba ma Igbo ma na ọ wụ ashị mana a ga-ejiri okwu nke a na-akpọ permit language were tee ya mmanụ ọnwụnwa nga onyeisi ahịa na onyeisi ndị amị hụrụ n'obodo naijiria onyeisi ndị amị na-agwa gị na ha zụrụ ndị amị ha azụ na ha enweghị ike igbu mmadụ ma ọ na-awụghị na mmadụ chọrọ ịhịọrọ ha egbe ha unu gwagodu m elee onye mmadụ kere eke dị ndụ ga-ahụ onye amị ivu egbe jighị egbe ọwụghị ofu onye amị ọwụghị abụọ ọwụghị atọ ahụgo unu mechie ọnụ n'ihe mere unu unu hapụga ihe mere unu ka ọ just nwụọ otu ahụ unu agaghị aga were ndị ọkaikpe ka e kpeme ikpe a kpemie ya ma na enweghị ihe a ga-ekpeta ya o because na ndị Igbo na-atụ ilu sị nwa ọkụkọ egbe vu anaghị ebe na ihe ji ya ga-aha ya mana ọ ka ụwa nụrụ olu ya otu a ka ọ dị agwala m unu nke ọ dị nnukwu unu nwa na-azụ azụ na-ere ere na mba na-awụghị obodo unu otu esi eme n'obodo ahụ agwala m unu na ikikere nọ unu n'aka otu e gburu unu gbuo ndị otu unu ndị isi ahịa nwekwere ikikere imechi ahịa mechie ahịa onye ọbụla na-ere ihe unu na-ere ma ọ nọ na Ladipo ma ọ nọ na Ladipo onye ọbụla n'ebe ọ nọ gbachie ahịa ya nọrọ na yard ọ wụrụ otu week ka unu were kwuere ndị e gburu egbu okwu maka ndụ nke unu ana m agwa unu maka mgbe unu emeghị ihe m gwara unu ivufụta okwu a ebe okwu na-ada ọnụ ịgbachi ahịa unu were gosi na iwe were unu otu esi bịa gbuo ochie n'unu maka mkpọkọrọ ihe 3000 nwatakịrị bịara taa amụghị ahịa nwere ike inye onye amị ị mara na unu ejila aka unu tinye aka n'akwụkwọ otu esi ewere ndụ unu maka onye ọwụla e gbuziri a sị na ọ wụ onye IPOB ọ wụ onye Biafra ma ị wụghị onye IPOB ma ị wụghị onye Biafra ihe ọwụla asụrụ Igbo ma i kwere o ma i kweghị ma ị wụ jụọ Igbo kwe ma ị wụ Igbo kwe jụọ unu niile wụ ndị Biafra otu onye iro na-esi egbu ndị ọ kpụrụ ashị wụ e kewasacha unu nga o buru ibu a na-agụzi unu ka nga a na-agụ anụ onye ọbụla echee na ọ dị special ị maghị na ọ ka ga-eru gị n'aka asị ofu mkpịsịla aka rụta mmanụ ezuo ọha ọhịa mbisi na-ezi ozi a ka ndị Igbo nọ na Legọs na-azụ ahịa a na-ere na Ladipo gbachienụ ahịa unu gbachie onye ọwụla laa na be ya ọ wụrụ otu izu ụka ọ na-anọ ya n'ụlọ mmadụ e kere eke n'ọwụ kemgbe n'ụzọ gwara ya na Ladipo unu gbasigodu otu week gosiwegodi naijiria na unu nwee ike imenwu ya na unu nwee otu mmadụ na unu nwere ndị isi ndị ndu unu kwuo unu eme ya yes igosi na e nwere otu a ga-esi nuo unu aka unu eburu ahịa unu lawa ala igbo na seaport Naijiria na-eku ume na e nwere ha ndị ọrụ a na-akwụnwu ụgwọ ọnwa ego a na-akwụ ha na-esi na federal abịa ọ wụ ego si unu n'akpa apụta bụ na ama ha ikikere nọ unu n'aka ana m ayọ unu Unu mee ka ozi a m na-ezi ugbu a rute ndị Ladipo, rute ndị isi ha ntị. Enwe ike unu ahụna m, enwe ike unu ahụbeghị m before. Mana anya ọwụla hụrụ m nụ ihe m kwuru, biko unu mee ya maka ndụ nke unu. Anọ m ebe a na-elecha ihu unu na video. Aga m alike ịhụ unu ebe a kụchiri unu n'akpati. Mana mgbe unu emeghị ya, a ga-akụchi unu, a ga-akụchi unu. n'otu n'otu udo dịrị unu ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe ga-adịrị ndị Igbo ebe ọwụla ha nọ ihe ọwụla unu tinyere aka ga na-agaziri unu Igbo unu wụ aka ekpuchi ọnwa nke Chukwu jiri aka ya tinye n'akwụkwọ mmadụ e kere eke apụghị ihicha ya ọganihu nke ndị Igbo mmụba nke ndị Igbo mkpọrọmashị ga na-akụ anyị n'isi kpọọ m ihe dịghị mma ma nye m ego m etinye n'akpa Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu ya gaziere unu gaziekwara m